Ị fụ this video na-flyali on social media for some days now. Eh, okay, ọ bụrụ na ihe niile ahụ ndị nna nna anyị ha na-eme mgbe ahụ amaka kele ụlọ ọgwụ ha lụrụ kele skuul ha lụrụ kele ọganihu ha wetara I have decided to ignore it, but my ancestors inside of me, they could not allow me. Do you know what I mean by ancestors inside me? mụ na gị gị nwa kịta na-akpaliali onwe gị ọ bụrụ that amụọ mmadụ ọ na-ebu ihe ndị ọcha kpọ genetic traits from nne bulu from nna ọ ga-ebu 15 generation from nne bulu 15 generation from nna that is the total of 30 generations nyanwa ka o ji abụ amụọ nwatakịrị abịa na family nwere ike ịfụ nwatakịrị ọ bụrụ na ọ na-ezu ori asị na ife ahụ adịrọkwa na family because that 30 generations most of them anwụsịana the ones that are living they cannot give account of the past the other past 15 mana ọ bụrụ that na ejebe jebe gbaba afa gaba jebe ije ịfụ that na o nwere onye ori nọ na that generation eyuzu m ori as an instance e ga-eyuzukwa so many other things like na ịmụtara nwa dị nka asị hey na nwa nke a dịka nka na family ị ga back back to the trait that genetic trait o bu ịfụ that na enwe trait of somebody o bu dị nka ịnwa na-akpali onwe gị you are an ancestor fa dị inside of you ka ị na-akpali for onwe gị ka ị na-akpali so this man wee sị ọ na-asị anyị ka anyị nachi during the time of ndị nna nna anyị ndị mbụ na ndị egede kedu ụzọ fa lụ kedu hospital fa lụ nna anyị nsị ka m gbazie gị ọnụ ndị Igbo sị na ikwu amarọ ibe ezi ya hmm? so ka anyị gbazie onwe anyị ọnụ since m ji wee nwee smartphone wee nọrọ on social media anụnụrọ m ebe ndị yoruba na-apụta na-asị ụmụnne ha bikonu ka anyị nachi back to ụzọ ndị nna nna anyị o anụnụrọ m ebe ndị awụsa na-asị ndị befa bikonu ka anyị nachi back to ndị nna nna anyị i have never heard ọ bụrụ na fa na-eme ya in their language because i don't understand yoruba i don't understand awụsa biko play elu nụ m video unu translate elu m ya ebe fa na-akpọ ndị befa do you know why they don't do it ife mee na fa ada eme ya ọ bụ na fa ka anyị wee mara ife ife sọlọ yoruba nya kaa ụka ee eh? ife sọlọ nya kaa ụka ife fa bụ bụ christians during the day then the rest of the time fa na-eme omenala ife mesie ike they have never abandoned their ancestral ways their culture their tradition they have never for one day ife anụ anyị na-ezuzugharị n'ala igbo a na-eje akpọ nke nwa ọkụ a na-eje agba alụsị nke nwa ọkụ afụ adị m afụ ya na be ndị awụsa nke m ji afụ ya na be ndị yoruba they hold on to the things the legacy of their ancestors mana ndị Igbo oge ewetara anyị ụka anyịnwa bụ ihe kakwuru the most n'ụwa niile ụwa niile anyị fụrụ bụ ndị Igbo kasị akakwu akakwu anyịnwa bụ ihe buru ụka n'isi buru ihe niile ndị nna nna anyị debere mebi ọkwa nyanwa mere anyị ji apụta dị ekwu atọ they cannot come out sị ka a nachi back to ndị because they never left they never left they are, they are in it they are preserving it they are studying it they are rooted in it bụ ndị Yoruba na ndị Hausa ndị Fulani all these people ife niile Yoruba ji wee dị ebube they preserve it ife niile Awụsa ji wee dị ebube o they preserve all of them ọ nyanwa mere anyị ji anyị nwa bụ ndị Igbo ji aka Buhari na-agba odibo n'ụwa niile were anyị na-eme ife sọlụ sọlụ fa n'obodo akpọ Naijiria that is the reason anyị ji ekwu ka anyị natakwa back home nna anyị o Timothy ife m chọlụ ịgwa gị bụ ebe ọ bụ that na at your age ị marọ ka ndị nna nna si wee bi ndụ ka m kọwalụ gị hmm? during the time of ndị nna nna anyị ndị ọkpụ na ndị egede fa abụrọ ndị na-agwọ ọgwụ oge igbo bụ igbo ọ bụrọ ọgwụ ịgwọ ọgwụ ọgwụ ego ego mbute ka eji wee mara igbo bụ igbo ndị dibia this dibia a na-eme kịta bụ a trend wasn't like that oge igbo bụ igbo ife eji agwọ ọgwụ bụ enwe state of emergency ka eji agwọ ọgwụ and achọkwa na ịgwọ ọgwụ a na-apụ apụ in some villages ha enwerọ ndị dibịa na-agwọ ọgwụ a na-ejepụ ya ejepụ jepụ ejepụ ebe tela aka wee jeje kpọta dibịa ga-eme ya ka eweli ya that na enwere ihe na-eme n'obodo ewee gbasịa afa ewee sị na enwere ihe a ga-eme install a na-ejepụ ejepụ aja akpọta ọ dịrọ common n'ife e nwere bụ dibịa dị iche iche dibịa na-agwọ anya dibịa na-agwọ ntị dibịa na-agwọ afọ mgbu dibịa na-agwọ isi ọwụwa okili mgbawa isi dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ife anyị nwe ọ na-ama ama ọ bụrụ trend abata na family ọ bụrụ na nna nna onye a na ọ mali ya ọ pụtazi ọ na-akụziri ụmụ ya abịa na family a sị na family a na ife fa na-alụ a malụ fa esi obodo dị iche iche na-abịakwute maka na fa na-enye ọgwụ dị iche iche nna anyị ndị a na-enye ọgwụ dị iche iche fa na-enwe ọba ji fa na-anụ ụmụ nwaanyị fa na-alụ ọlụ fa na-alụ ọlụ fa ejirọ ya akpali ego ife e ji wee mara igbo bụ igbo ebe ọ bụ that na so many of you ndị nọ na age ịma ife ga-akụziri ụmụ ụmụ anyị amarọ ife ọ ndị age unu anụnwa bụ ndị tinyere anyị na nsogbu anyị nọ kịta ndị age unu ndị enwerọ akọ na uche ndị akọ na uche nke fa ada alụ ọrụ ndị anarọ echemi echiche ọfụma kedu ife bụ ụlọọgwụ ụlọọgwụ bụ ebe a na-agwọ ndị ọya ọ bụrụ that na ndị nna nna anyị na-enwerọ a building akpọrọ ụlọọgwụ a na-akpọta ndị ọya gwọ ọ meanirọ na fa ada agwọ ọya fa na-agwọ ọya gboo gboo fa chọpụtalụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ dị iche iche eji agwọ ọya dị iche iche nna anyị let's go back to ndị nna nna ndị ọzọ the ancestors of other people that they worship that unụnwa welụ statues fa tinye na be unu dị iche iche na-akpọli ya isi ana Christopher Columbus America na worship ya na-efe ya ka chi enwere a day eji ahonor Christopher Columbus kedu ụlọ ọgwụ ọ lụrụ na America none kedu ụzọ ọ lụrụ none kedu invention he's just a voyager nyanwa bụ onye discover route eji aga ebe dị iche iche he's a voyager nyanwa bụ onye fụchatalụ America ebe a kịta ndị ọcha ndị bi na caves si wee pụta wee fụchata ana anwa bụ America e wee bịa wee kpọrọ ndị befa wee bịa e wee gbusisie ndị nke bi ebi n'ebe anwa ndị befa wee relax ya wee setụrụ ebe a nyanwa bụ ife ọ melụ fa e ji ahụ ya na-aworship ya n'ụwa niile the same thing ndị nna nna gị melụ gị Ob- obodo anwa ị bụ tata o nwere ndị fụchatalụ ya wee bịa wee zọta the obodo i ji wee bụrụ onye obodo ahụ ọ nyanwa ka Christopher Columbus mee Alexander the Greek ndị niile a na-anụ afa ka bụ ka one single hospital fa lụ enwero kedu ụzọ fa tile onwero kedu ee eh, warship fa lụ enwero ife ndị a niile me bụ na fa zọtalụ ụmụ ụmụ fa ana ka ndị nna nna anyị ji wee zọtara anyị kedu ndị na-alụ ụzọ the whole invention ma hospital kedu ndị na-alụ ya today ndị na-alụ ya bụ ụmụ fa mụ na gị ọ bụrọ fanwa mụ na gị bụ ife na-alụ bụ ife na-alụ moto bụ ife na-alụ aircraft bụ ife na-alụ warships bụ ife na-alụ weapons bụ ife na-alụ ife niile anyị na-afụ n'ụwa ọ ụmụ fa ọ bụrọ fanwa ebe ọ bụ na anyị na-ezuzu ezuzu ndị nna nna anyị mere anyị ife ndị nna nna fa melụ fa zọtalụ fa anyị ndị nna nna anyị went ahead and discovered foods for us ka ndị nna nna fa si wee discoveralụ fa ndị nna nna anyị went ahead and discovered herbs for us ka ndị nna nna fa si wee discoveralụ fa it is left for the children to continue from ebe fa kwụsị gị nwa na-ekwu okwu kedu ife ị contribute go to ana Igbo ebe ị na-akpali onwe gị unu na-akpali onwe unu kedu ife unu contribute go kedu ife mụ na gị contribute go to ana Igbo anyị na-eche ka ndị nna nna anyị of how many years ago eh, hospital the first hospital in the world the first hospital in the world was built in 805 CE by Caliph Harun al-Rashid na Baghdad o oh, na Baghdad the first hospital during the time of Alexander the Greek during that his voyaging kedu ndị sponsor ya Catholic monarchs were the one that sponsored him ndị be anyị wee jesi ebe dị iche iche wee kwụghalịsịa wee sị ya yo dat ụka nụ wee butela anyị ndị butela anyị ụka nekwa ife fa mee nekwa ife fa mee nekwa ife fa mee fa gbukwalụ mmadụ fa tọlụ ndị mmadụ ndị fa gburu kalị ka anyị rapụ anyị sị na nke anyị jọrọ njọ ka anyị nachite wee si na nke anyị wee dozie ebe anyị that is the same thing that the Chinese did o oh. the Chinese were scattered all over the world jee na-amụta akwụkwọ a kịta ndị be anyị gbapụsịrị n'ụwa niile a na-agụ akwụkwọ na Germany a na-agụ akwụkwọ na England a na-agụ akwụkwọ na Russia ndị be anyị juru ebe dị iche iche universities dị iche iche na-agụ akwụkwọ ọ nya ka Chinese mere o oh. but when they went back to China idozi befa they took science and technology fa mụtara n'ụwa dị iche iche What did they leave behind? They left their religion, they left Christianity and Islam for ndị nwe ya. Welu the science and technology wee na-edozi befa. That is what we are calling our people to come. Oga, you went ahead and sị na Akwa Ọkụkọ jikwa wee mee. We are not telling our people ka a nata ka a bịa gwọwa ọgwụ. Ịgwọ ọgwụ abụrọ ụzọ ndị nna nna anyị. A single person ada agwọ ọgwụ. Ọgwụ a na-agwọ bụ e nwee state of emergency. Ọ bụrụ last resort. Ihe okite a na-eme kịta as a trend bụ necessity. afụfụ ndị mmadụ nọ na ya melụ fa ji wee tinyebe aka n'ịgwọ ọgwụ ọ bụrụ ụzọ ndị nna nna anyị ebe ọ bụ na unu amara ife ka anyị nwa bụ ụmụ unu kụzibezielu unu you are talking about invention we, we had inventors and we still have inventors i have made video about e, ezekiel izuọgụ ọ bụ na gọọmenti kwado the invention of ezekiel izuọgụ ndị igbo would have been producing cars ndị igbo would have been producers of airplanes during the time of Biafran war ndị be anyị dị nzuzu ọra ndị Igbo bụ ndị lụrụ ogbunigwe e ji wee nụ ọgụ for three good years ndị Igbo bụ ife lụrụ ya they were all built on Biafran soil on Igbo soil bụ ebe a lụ fa ncha niile ndị ụwa niile mba ụwa niile ọgụ a nụrụ ọ bụrọ ọgụ ndị Naijiria na ndị Igbo ọgụ ndị mba ụwa niile ndị kpọrọ anyị asị nụsolu ndị Igbo ma ndị a kịta unu na-alacha ike unu buru picture ha debesịa na be unu sị na ọ chi unu na-efe ọ fa nwa bụ ndị nụsala anyị ọgụ wee gbuo more than 5 millions of ndị be anyị ebe unu amara ife ọ fa nwa bụ ndị nụsala anyị ọgụ england rome butelu unu jizọs ee france ma Ukraine a unu na-ebela akwa sị na ndị ndị ndị eh, Russia na-egbu Ukraine ha ncha niile bụ ndị gbakọrọ aka ọnụ wee na-ebunye ndị Naijiria ngwa ọgụ single handedly Ojukwu na Igbo Sons engineers bụ ndị na-alụ ngwa ọgụ e ji wee nụ ọgụ for three good years afa ndị lụrụ ngwa ọgụ a bụ Seth Nwanagwu Gordian Ezekwe Nat Ọkpala Benjamin Nwosu Willie Achukwu those ngwa ọgụ ebe ha nọ na-alụ ya bụ Research and Production Organization of Ana Igbo Biafra ebe fa nọ na-alụ ya afa ndị niile a m kpọrọ kedu ife melụ after the war ended kedu ife menụ did they continue all these people bụ ndị kalị na-alụla anyị ife dị iche iche teknọlọji dị iche iche kedu ife melụ fa ka the war end unu ada ajụ onwe unu ajụjụ ndị nzuzu anyị nwere engineers all over the world ka ụwa si e progress bụ onye jee mụta ihe ọ na-ewelụ mmụta ọ mụta naa be fa jee dozie be fa ị na-eche ndị mbụ na ndị egede ka a bịa rụọrọ gị ụzọ Alexander the Greek oge ọ ga Kemet modern day Egypt ife o jee bụ mmụta mụtasịa buli ya naa be fa ije kụzielu ndị be fa ndị be anyị na-amụta ife ihe we need bụ anata anyị ewere ife ndị anyị mụta wee dozie be anyị that mgbọrọgwụ na mkpa afịfịa dị iche iche ndị nna nna anyị chọpụtara ọrụ ọ nya maka india ji wee dị ebube kedu ife mere na unu amara ife kedu sometimes nọrọ m na-ajụ onwe m kedu ndị mụrụ ndị igbo anụwa kedu ife mere anyị ji ezuzu ezuzu mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ dị iche iche ndị nna nna anyị chọpụtara anyị it is left for us i advance the research e nwere ike encapsulate na-ele ya all over the world onugbu e ji agwọ typhoid na malaria onugbu anyị fụrụ na nwatakịrị na-aya sickle cell ị na-afọ onugbu na-enye ya ọ ma na-ayazi ọya ị fụ ọ dị sound i weta agbalị fọọ nye ya maka ọbara ife niile anyị ji wee dị ebube as ndị Igbo anyị ejejejeje gbutusie ya forces niile energies niile Igbo ji wee dị ebube anyị achụsịana ha anyị ejebego ụka in the name of Jesus every knee shall bow anyị anọlụ na-ezuzu ife anyị na-asị bụ ka Igbo nata ka anyị were amamihe anyị wee dozie Igbo anyị na-akwado kịta ka anyị celebrate bọnụ nkakwụ anụ mpama ashawo amarọ onye tụbalị ya ime mụ ee eh, a bịa na be onye ọbụla Christmas tree a na-akwado na-edozi mana ndị nke nọ invent ya things mee research nye gị ndụ i ji wee dị ndụ enwerọ anything a na-akwadolu fa if we honor our ancestors anyị na-eme ajọ ihe mana ị ga-anọ na-honor ancestors of other people because eli gị eli ị nọgo jụọ onwe gị all these people mention ndị lụrụ Ogbunigwe Sylvester Akalonu Gordian Ezekwe Benjamin Nwosu anyị na-anọkwa jụọ onwe anyị sị kedu ife melụ that these people did not continue after the war how many of them bụ ndị nke egburu egbu kedu ife mere that the invention of Ezekiel Izuogu gọọmenti ji wee destroy ya ya kedu ife melụ that na achọrọ ka Igbo nwere onwe fa kedu ife melụ anyị na-akwụwalị na mba ụwa dị iche iche na-akpalịali onwe anyị ife anụnwa bụ ihe ị ga-ajụ onwe gị ọ bụrọ ị pụta ị na-asị na ndị ndị nna nna kedu ihe hospital ha lụ the first hospital in Japan it was built by a Roman Catholic priest the first hospital in Japan o melụ ndị Japan ha sị na ndị nna nna fa amarọ ihe ka fa kpalịbazia ndị nna nna fa kedu ebe fa nọ a Roman priest bịa lụọ fa hospital that invention those things that you are talking about o nwego nke ị lụ kịta ọ kwa ndị China ka na-alụlụ anyị ụzọ China na-alụlụ gị ụzọ fa bụ ndị Christians ndị Germany na-alụ gị ụzọ fa bụ ndị ndị Muslim ọrụ mmụta anyị anyị na-ekwuali je na-amụta ebe dị iche iche ọrụ onye maka mụta enwere one of my sister nọ na Finland o jego mụta nọrọ na-alụrụ ndị Finland ụzọ onye Igbo be anyị ụdịrị mmadụ a bịa anyị contact ya akpọpụta ya n'Igbo nye ya that contract ọ lụbakwa ede afụ ya n'anya ọ bụkwalụ na onye Igbo na-alụkwa ụzọ enwere ndị Igbo dị iche iche bụ engineers different parts of the world ife anyị na-ekwu ka anyị nata unu akpalizina onwe unu akọgheli ịgwọ ọgwụ ịgwọ ọgwụ a sịkwara na ekwutekwara n'okwu ndị nna nna anyị ndị amarọ ihe ndị nzuzu asị na a na-agwọ ọgwụ ndị nna nna anyị ejirọ oke ite wee dị ebube ife fa ji dị ebube bụ research ịgba mbọ ọ nya ka fa ji wee sị na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ nwere oge fa sị gị na aka ọgwụ ọgwụ na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ na social media anyị na-akpalịali onwe anyị unu nwa kwesịrị ịma ihe that supposed to be passing good information to your children unu pụta online na na-akpali onwe unu alụ meli Igbo ka ụka bụ ọ ụka ka eji wee bịa nasịsịa Igbo ihe a Igbo ji wee dị ebube ka a na-ekwu okwu omenanị Igbo nwere omenanị dị iche iche ife a na-ekwudebe bụ ị naruo ụlọ nke ka ga stand the state the test of time anyị continue na ya ghọtagodo ihe melụ ndị nna nna anyị ji wee debe omenanị dị otu a anyị amalụ ma a ga-edozi ya edozi ka anyị ga-akwụsị nke anwa one a ka ụwa niile si eme ọ bụrọ ị pụta ị sị na na i jebego ụka omenala ndị be unu bụ alụ nke anwa nke anwa Jizọs anwụgolụ gị ị ga-ama the reason e ji wee nwedata omenala i je n'obodo dị iche iche nwere obodo na-asọ eke sị na eke bụ nne fa if you go down to the history before ha sị na eke anwa bụ nne fa na fa adị egbu eke in some of these places oge a nụrụ ọgụ na be fa ọ bụrụ na ọ n'ọnụ eke ka ndị be fa gbagalụ fa na eke anọlụ ebe fa zomili o nwere ife eke mere any of them a nụsịa ọgụ fa pụta wee sịzịa na anyị ga na-asọ eke mmadụ ama na-egbuzi eke ebe ọ bụda na anyị na-anụ ọgụ anyị gbaga fechaa ụta anyị anyị na fa nọlụ na mmadụ ama na-egbuzi ya ị pụtazi sị na i jebego ụka gịnị mere na ị ga na-egbu eke nke anwa nke anwa ọrịa egwu ka ịbụ anụ dị iche iche ị pụtazi sị na Jizọs nwụrụ gị na ị na-aka ụka i jeje gbubie ya you have to understand why ndị nna gị ndị nna nna gị ji wee debe omenala ma nsọ ihe dị iche iche understand why first before ị kọ ya elibe enwe some of the things ha debe according to oge fa bi ya and oge oge fa bi na oge anyị abụrọzi ofu ife anyị ga-eme bụ idozi edozi that, that is what the whole world is doing that is why if you go to japan china today india ị gaa na their temples onye fa si wee dozisie ihe ọ maa mma ọ bụrọ na ka ọ dị thousands of years ago christianity anụ anyị acceptlụ anyị ji akapụ akapụ ọ bụrọ na ka ọ dị thousands of years ago ọ bụrọ na ka ọ dị Christianity is just paganism sọsọ ife fa me bụ na fa bịa bịa modernize ya ọ mazie mma ọ bụrọ ife ọzọ bụ all the symbols ị fụlụ a na-use n'ụlọ ụka bụ pagan symbols ọ nwere nke fa gbara ọkụ ọ nwere nke fa tụfuru fa bịa instead fa ga na-egbuzi mmadụ onye fa si egbubu before ha asịzịa na Jizọs anwụrụ ha instead ha ga na-elizi anụ mmadụ na-agbaka mmadụ na-eli anụ ya fa atọnụzi ya to bread ọbara mmadụ fa na-aṅụ ha atọnụzi ya to wine onye Igbo chọrọ ife dị mma mana ị ma nji aka gị dozie ka ọ maa mma ọ nke ndị ọzọ dozie i weluzie ya na-ezuzu mmadụ eji ihe ọ na-enwerọ eme ọnụ sọsọ onye nzuzu bụ onye ji ihe na-abụrọ ihe ya etu ọnụ dozie nke gị ka ọ maa mma ụwa niile respect gị